Mama, mama, mama, mama. Udo, udo, udo, udo. Mama, mama, mama, mama. Udo, udo, udo. peace, peace, peace, peace, peace, peace. Udo, udo, udo, udo, udo. Mama, mama, mama. Udo. Today is 13th of March 2023. Chukwu okike eji m mmanụ aṅụ o nwere m mmanụ aṅụ ka m mesa n'ọnụ m ọnụ okwu m na-agba agba ma n'ụbọchị a ọnụ okwu m ga-atọ ụtọ ọnụ okwu m ga-abụ ụmụ mmadụ ga-anụ olu m ndị mmụọ ga-anụ olu m maka ihe m chere ịkọ n'ụbọchị taa wụ ihe ga-azọ anyị ndụ in the next years to come. ndị mmụọ ga-anụ olu m ụmụ mmadụ ga-anụ olu m ọnụ m ga-atọ ụtọ chineke chukwu okike eji m ọjị ọjị si ala igbo bịa ọjị si n'ala nna m bịa chineke bịa were ọjị eji m ọjị amadioha mmụọ nọ n'ala nna m bịa were ọjị mmụọ nọ ebe ndị ọgọ m kamalu ozuzu bịa were ọjị mmụọ ezumezu m eji tụọ ntụntụ ala igbo bịa were ọjị ndị mmiri bịa were ọjị ezumezu ha bịa were ọjị onye tọrọ ọjị ya na ibe ya mmụọ n'ebe ikwu nne m bịa were ọjị tọrọ ọjị ịtara nye ndị ọzọ chineke awụ m onye amụma onye amụma hapụrụ okpukpere ndị ọcha butere kwesịrị inye m ezigbote ego maka ana m ya ebu amụma na-ahụ ụzọ kwesịrị inye m ezigbote ego m ahapụ ya si na aga m eso n'ụzọ nna nna anyị ha and kamgbe echi ahụ mmụọ nọ n'ala Igbo egosila m na ha shiri ike eji m ọjị m ji aka m zụta n'ala nna m weta into the land of the Ashkenaz ndị bịara ree anyị oru Chineke eji m ọjị bịa ọjị ugboro ole 1 2 3 4 5 ọjị ị wụ ọjị ikenga Chineke lekwa ọjị ndị mbụ na ndị egede lekwa ọjị ndị ezumezu ha lekwa ọjị kamalụ ozuzu lekwa ọjị chukwu lekwa ọjị nne m chukwu lekwa ọjị udo lekwa ọjị ogwugwu lekwa ọjị ekwensu ala igbo lekwa ọjị the mighty god lekwa ọjị mmụọ arụsị ọkịja lekwa ọjị ị bịara sị m na m wetara gị ewu but ewetebene m gị ewu aga m ewetara gị ewu ị projectịrị bịa hụ the awakened one sị m na m weta ewu bịa ama m the reason i ji sị m weta ewu aga m ewetara gị ewu ekelekwanụ m mmụọ si n'ala igbo bịa three weeks ago bịa gwa m aha ya which aga m akpọ aha ya ugbu ekelene m gị asị gị bịa tọrọ ọjị mmụọ ahụ ị ma onwe gị mmụọ bịara gwa m aha ya sị m na m bịa were ọfọ ya ị sịkwa na ndị ọcha buru na image gị bute na Germany asị m gị bịa tọrọ ọjị ị tara kee ndị ezumezu gị ana m awọ ọjị na-awọkwa ya n'isi the supreme commander maazị Nnamdi Kanu ka ọ dịrị ya na mma although ihe m chọrọ ikwu taa has nothing to do with maazị Nnamdi Kanu ọjị gbara isii chineke lekwa ọjị ikenga onye amụma ga-ewere otu ọjị taa chineke adịpa onye amụma na mma ndị mbụ na ndị egede lekwa nụ ọjị ezumezu ha lekwa ọjị ala banye anụ m nọ n'ime ya lekwa ọjị onye tara ya na ibe ya aga m ewere ihe a gbara anọ m kwuchaa m eje n'ụzọ mgbaba anọ otu m dị ka m ga-eji jee n'ụzọ mgbaba anọ were ọjị asara ndị mbụ na ndị egede ka ha tara ọjị chineke onye amụma jikwa ose ọjị bịa ka ndị mmadụ nụ olu okwu m ọ wụhụ na onye ọbụla ga-anụ olu m ga-aghọta ihe m na-ekwu but ha ga-anụ ya ka ha wụrụ witness in the years to come today ha na-ahụ m maka anọghị m on their side ha eche na m bụ onye iro ha awụhụ m onye iro unu maka akwụrụ m ndị on the side of Maazị Nnamdi Kanu ha eche na m bụ onye iro ha awụhụ m onye iro unu ahụrụ m unu n'anya it's just that etakere m side only to be on the side of Mazi Nnamdi Kanu and nobody else but that doesn't make me your enemy I am Biafran spiritual leader I have recognized Simon Ekpa maka o create his own group also I have recognized also Uwazuruike maka o nwere group nke ya recognize Maazị Nnamdi Kanu maka o nwere group nke ya na I am Biafran spiritual leader ha niile ọ ga-adịrị ha na mma but agaghị m ekwe ka ha subdue Maazị Nnamdi Kanu Maazị Nnamdi Kanu ọ ga-adịrị ya na mma But n'ụbọchị taa ana m akpọku ndị mbụ na ndị egede ejikwa m mmanya kara aka bịa aga m ata edo nwatakịrị onye amụma na-aṅụ ihe na-aba n'anya o nwere ihe m ga-akọ n'oge gere ya chineke awụ m onye amụma si n'afọ nne m azụghị m ya azụ foreign religion inyo ndị ọcha butere i have spent over 30 years of my life with this inyo iberibe iberiberism of the slave masters iberibe nna anyị ha butere n'anyị but the awakened one na transcend their mind saw the behind of the pawantapa si na iberibe my fathers pụta return back to the gods of our ancestors chineke ekelene m gị na onye amụma bilitere n'ụra ọ wụghị onye amụma niile bilitere n'ụra ya dịrị m na mma n'ahịa na-anọ nke ala Igbo Chineke ndị mbụ na ndị egede ṅụrụkwanụ mmanya ọhụrụ onye ṅụrụ ya nye ibe ya aga m ewerekwe mmanya a jeekwe na ụzọ mgbaba anọ taakwa tatụkwa mmanya ọkụ n'ụzọ mgbaba anọ ana m eme ya n'abalị mgbe ọbụla m finishiri o nwere ihe the vision or a ga-akpọ ya word of knowledge ya wụrụ na Christianity or maybe n'ụzọ Igbo arịchabeghị m grounded into that mmụọ gwara m okwu o nwere mgbe m na-ekwu okwu n'ụbọchị taa m na-asị na o nwere ihe ndị Igbo mere na ndị Igbo na-abụrụ ha ọnụ or m asị na ndị Igbo na-agọdere ha na arụsị na-agọdere ha na mmụọ ekwuru m etude mgbe m kwuchara ihe i was like catapulted to somewhere ya rị ihe mmege amawo m ihe mmege but i just download m information that is ihe rị ka i don't know how to explain it something i just gwa m okwu m anụ sị chai and today m eme explain the way i can and i obi wụ na ka somebody ghọta ihe m na-ekwu even in the next generation egosiri m mmụọ ala igbo na-agwaga m okwu gwaga m sị m na na e nwere mgbe ndị Igbo bịara n'ala ahụ anyị bi na ya today na achụga ha ọsọ somewhere na o nwere ndị chọrọ igbu ha na and ndị bịara na ọ wụ ndị nọ into merchandising you know they are merchants merchants that means ndị na-atụ mgbere ahịa ndị business ha abịa n'ala igbo gbara ọsọ gbapụta shi ebe ha shi gbata na that place a na-akpọ ala igbo ị na-akpọ ya whatever ịkpọga ya ala idu ala nga ahụ a sị na ihe a wụ ala igbo ebe imo state na anambra all those places forget about those bullshit e created ọhụrụ ebe ndị ahụ wụ ala igbo nna nna anyị ha ndị tọrọ ntọntọ ala igbo agbata ebe ahụ and e nwere ndị iro chụrụ na ha na-abịa so they were able to understand na enwere mmụọ n'ala ahụ na enwere spirit nọ n'ala ahụ but ha kpọọ for help jụọ ma nwere mmụọ nọ n'ala ahụ bịa nyere ha aka and na ha ga for all their generation that na ha ga abow na ha ga submit to mmụọ ahụ na na ha ga-ebu the image of mmụọ ahụ all their entire generation this word of knowledge or revelation or insight of ihe na-eme ndị Igbo onwebe ebe m gụtara ya onwebe onye kọwara na m ya otu a mbụ ị ma mgbe anyị nọ na foreign religion ihe ọbụla gbasara ihe igbo na-agba anyị agba n'ahụ even ịsụ asụsụ igbo ma anyị kwuo okwu gbasara god na-agba anyị agba n'ahụ anyị like ịsụ ya na bekee nya wụ ihe e ji rie anyị ọnụ so today the thing na-asị mmụọ hụ gwaga m okwu na-asị na nna nna anyị ha ndị hụ gbara n'ọsọ gbata na that territory a na-akpọ ala igbo ọ fọrọ ntakịrị egbuo na ha then ha etie kpọọ for mmụọ mmụọ hụ apụta ha enwee an everlasting agreement a blood agreement with the mmụọ ahụ nọ n'ala Igbo ahụ that they will worship this mmụọ all their generation na that mmụọ ahụ prosper ha protect ya ha from ndị chọrọ igbu ha ne and the mmụọ

European powers because Ethiopia nwere mmụọ na-eche ha ne and mmụọ ha image ya wụ agụ mmụọ ha ekweghị any country to overthrow them to occupy them But did you have you asked yourself why is that Ethiopia are today

mmụọ ndị igbo chekwara ndị igbo wụ chukwu chi and i lee anya na china chi wụ energy energy force eh, energy force chi energy chi energy but anyị na-akpọ ya chi wụ mmụọ that gave us protection and that mmụọ ahụ nyere anyị protection gara kpọrọ mmụọ dị iche iche ihe niile anyị na-edere like ekwensu god of war and also ọ dị inclined in business and trickery that's why ndị Igbo ji because ihe ha chọrọ wụ ka ha na-eme their business they needed protection they needed to be left alone to do their business to prosper the gods gave them that protection but they had an agreement to not to depart from that chukwu ka ụmụ ha niile ga na-aza aha chukwu ihe mere i ji hụ for years and years ago ndị igbo niile na-awụ chibụzọ chigozie chideram chidi chike i che na ọ just like that no ọ wụ an ancient agreement this revelation has not been unravel. People have not understood it. Because had it been that the foreign religion, this evil religion ndị ọcha butere amatala ihe a aga ha akwụsịla ụmụ ha ịdị na-aza chidi chibụzọ chidimma chichi because amatebe ha na chi ha na-akpọ wụ mmụọ ancient deity nọ n'ala Igbo eche ha na ọ ihe ndị ọcha butere but now it's too late for them even if they want to boycott chukwu it is too late i will teach you something today ndị igbo made an everlasting covenant with chukwu and chukwu then wetara na ha mmụọ dị iche iche ga-enye ha ihe niile ha chọrọ ile anyị enwere mmụọ a na-akpọ nne chukwu nne chukwu enwere chukwu enwere nne chukwu ele ihe mere ndị Christianity na-eji hapụ nne chukwu nke ndị igbo anyị nwere na-eso nne ihe ndị ọcha butere na ha ndị ọcha bịara study-a ihe niile anyị nwere wetara na anyị ihe ọzọ substitute achọ ha ka anyị kpọọ ihe ahụ anyị nwere because ama ha na ihe anyị nwere nwere ike ha enye anyị ihe ha ọzọ na-enweghị ike they are eating our lunch and that's why they are able to take advantage of us.

gara wetere na ha mmụọ dị iche iche chekwara anyị n'ala Igbo for hundreds or maybe thousands of years ndị Igbo was doing their business was prospering but mgbe ha bịara neglect ya Chukwu soro ihe ọzọ Chukwu e-neglect ha ndị Igbo will never accomplish anything as a people ị ga-ahụ ndị Igbo individuals ga-eprosper na their business and whatever and that business has to do with ekwensu because chukwu mmụọ wetere mmụọ ndị ọzọ ile ihe na-akpa asị chi nke ukwu enwere chi ntakịrị enwere nne chukwu enwere chukwu chi dị iche iche enwere chi na-enye nwa chi ọmụmụ chi na-enye ego chi bu ụzọ enwere chi na-ebutere gị ụzọ ndị igbo nwere chi buru ibu chi anyị egoma ya ọka nkụ but at the end of it all enwere chi nke ukwu chi kachasị chi wu the head of the unifying energy the unifying force and chi ahụ ka ya na ndị Igbo nwere agreement to worship it but ndị igbo emena abandon chukwu mmụọ ha na ha nwere agreement soro ihe ndị ọcha butere na ha and ihe ahụ ndị ọcha butere na wụ arụ ihe mere ha na anyị ji nọ na situation anyị nọ n'ime ya foreign religion wụ arụ ihe ndị ọcha okpukpere ihe ndị ọcha butere na anyị ndị pastors na-eji asụrụ suit ndị priest asụrụ white na-agbagharị ọ wụ arụ it was arụ 2 3 400 years ago and the awakened one na-ekwu today na ọ wụ arụ enweghị ị ga-eme ndị Igbo will never accomplished anything as a people because anyị ahapụla chi anyị emena abandon chi i jekwe na chọọchị ha na-akpọ chi but obi ha nọ ebe ọzọ ọ dịka my phone is messing up please i want this thing to be still ile anya di na nwaanyị nwere ike na-eme ihe obi nwaanyị anọ n'ebe ọzọ or nwoke na nwaanyị na-eme ihe obi di ya nọ n'ebe ọzọ i je na Catholic church Pentecostal church ha na-akpọ chukwu obi ha nọ ebe ọzọ obi ha nọ onye ọcha obi ha anọghị na mmụọ nọ n'ala ha in fact ha na-abụ chukwu nọ n'ala nna ha ọnụ na ancestors we bind you but na-eprezi ihe arụ ndị ọcha butere na so nsogbu anyị nwere this revelation m nwere today mere anya mmiri agba m na nsogbu anyị nsogbu anyị na-asabotage onwe anyị anyị na-agba onwe anyị ụkwụ ọ wụhụ a coincident ọ jọsụhụ na-eme happen enwere ihe kọsịrị ya nị because the gods of the land achọzighị ebe ọ wụ na anyị emena abandon our agreement ihe anyị na chukwu nwere hapụ chi nyere anyị protection nyere anyị akụ na ụba nyere anyị ihe niile sorozie ihe ndị ọcha butere na anyị and that's why we cannot maazị nnamdị kanu aga enwe onwe oge biafra aga abịa ya sịkwa achị ya half of ụmụ ụmụ biafra 99% of ndị igbo niile join ya army anyị aga enwe onwe because anyị emeena abandon ihe kwesịrị inye anyị ihe anyị needịrị chi chi ukwu na ndị ezumezu ha chi ịlaghachite back to chi ndị igbo one of the the biggest component anyị needịrị iji enwere onwe ihe ndị ọzọ wụ just anyị realize onye anyị wụ realize ya ihe anyị kwesịrị ime mmụọ niile nọ n'ala Igbo ga-ebilite remember the agreement to protect us defend us make us prosper they will come and fight for us today o nwere one program m na-awatch one pastor sị na the lord gwara ya na Maazị Nnamdi Kanu ga-achụ one of his um, um, lawyers this man nọ na social media everyday onweghị otu ọ ga-eji ọ ga-ahụ na master prophet na-ekwu okwu na a ga-achụ a certain na-achụ a certain Maazị Nnamdi Kanu's lawyer ọ nọ na social media onweghị otu ọ ga-eji ọ ga-ahụ na na enwere na enwere publication this man you see it you see this man you see it you see him now ya sị na the lord gwara ya na ya kpee ekpere na maazị Nnamdi Kanu agala apụta o nwe ihe gwara ya kpee ekpere na the church should pray the church should pray arụ ndị ọcha butere now after 2 300 years awụọna ihe ọma ihe ọjọọ wụ ihe ọjọọ daga ụwa agwụ nwoke na nwoke ịnọ together imekọ wụ ihe ọjọọ otu ọ ga-adị daga ụwa agwụ ya ubi gị na america mee ihe ụmụ anyị aga amata in the next 100 years arụ wụkwa arụ ịbịa n'ihu mmụọ ọkwa arụ mgbe ha butere okpukpere ndị ọcha butere na anyị ọ wụ arụ and ọkwa arụ today so ele otu mmụọ ala igbo ji si onye pastọ na chọọchị ekpewe ekpere forty years ago o nwere mgbe anyị gara na chọọchị but forty years ago anyị nọ na chọọchị a na-ekwu na na fada ewele blessed sacrament na-asụ na language na-asụ in tongues some people nọ there ndị ogboni nọcha na chọọchị iwe wee ha like ha ihe ahụ iwe na-ewe ha so somebody na-ekwu na ndị na-ewe iwe na chọọchị wụcha ndị ogboni so anụ ha like ịbịa that morning mass fada ahụ na-edo mass because ọ na-asụ in tongues in those days we don't understand it we thought that that father is spiritual these people they are

that the Lord asked him to pray. There's no Lord that asked him to pray. He just want to belong. Ọ chọrọ ka ha batakwa na game. Ọ chọrọ ka Christianity bata na game na ihe gbasara ipob the lord agwaghị anything they want to come back back to the game enweghị nga e nwere onye si enweghị any energy a na-akpọ lord enweghị any place christian religion enweghị an ancient deity mmụọ a na-akpọ ya aza enweghị ihe ha enwee ihe ọ naanị lucifer ka ọ wụ because the only thing ha produce-ru m ma m dị sure ihe niile christianity na-akụzi nwere energy wụ naanị lucifer and ihe mere na iji hụ most of the Christians in Nigeria in some African countries more especially in Nigeria in Igbo land ogboni 98 percent of ndị nọ n'ogboni nọ na Catholic Church wụ Catholics and all from ala bekee ka esi bute ogboni ogboni wu the worship of lucifer luciferian so you have to understand this so that ndị na-akọrọ na gị akụkọ ihe ndị ka aghọta na achọghị iri gị ọrụ so this pastor kwuge na the lord gwara ya na the church should pray they want to come in to ensnare you ọ hụrụ na a lot of people adapụla from church and he want to ikonoko na the lord gwara ya onweghị ihe lord gwara ya ọ hụrụ ya na social media ya pụta kwuo okwu so e nwere ihe mekwara na brazil ị lee anya brazil nwere more black people than any other country in africa e nwere mgbe god of christianity sị ndị ojii na ụnụ na-akpọta here na-egbuchi ha kwụsị na ịkpọta ha no enwere mgbe god of the christianity pụtara bịa kwuo okwu sị ndị ojii na ụnụ na-esi na africa na transport kwụsịnụ no enwere mgbe jesus pụtara no so because ha mege one festival you have to understand brazil wu a culture ihe ọjọọ niile n'elu ụwa nọ na brazil so because na enwere ha

that person never existed. They don't have energy because it never existed. But I don't want to deviate from ihe m chọrọ ikwu. Ihe m chọrọ ikwu na ndị Igbo wu ndị e tere mmanụ. Achọghị m ka m kwuo ya ka ị bịa wuli m elu. Ndị Igbo wu ndị eji chụọ aja. I want you to get it. Ndị Igbo wu ndị agodoro na arụsị. Ndị Igbo wu ndị agodoro na mmụọ. ndị igbo wụ ụmụ chukwu ị nụrụ ihe m na-ekwu and anyị hapụ chukwu ahụ otu anyị kwesịrị ịsavụ chukwu ahụ soro ihe ọzọ chukwu ahụ ga-agbala nụ anyị azụ and which chukwu agbala nụ anyị azụ anyị chi nwere onwe anyị ga-recognize chukwu ahụ and n'ụzọ ọ chọrọ ka anyị ji na-akpọra ya with ihe ndị ọzọ ya na ya na-arụ ọrụ o nwere mmụọ nọ n'ala Igbo a na-akpọ nne chukwu ndị katọlik akwa hụrụ ya ha hapụ nne chukwu nwere cave n'ala Igbo for thousands and hundreds and hundreds of years jee buru nwaanyị onye ọcha Mary anyị na ndị a akwụ ihe ndị a na-eme was to ensnare us ha last time e nwere very great movement na social media onye ọbụla for the first time m apụta sị na awụ m onye mmiri na awụ m nwa mami wọta it took a boldness some people say oh, they run away from me o ruhu six months mbaka apụta na social media pụta on his congregation na ha wụkwa ndị mmiri mbaka didn't come out and say na ya wụ onye mmiri na ya belivri ya ọ hụrụ na ọ na-eluzula thousands of people in his congregation back to ọdịnala na omenala igbo so the only thing he would say to keep them is that na ya wụ onye mmiri for them to feel that ị wụ onye mmiri you can be onye mmiri nọkwa na Catholicism no ị wụrụ onye mmiri ị kwesịrị ife mami wọta ị wụrụ onye katọlik ị kwesịrị isoro ihe ndị ọcha nwaanyị ndị ọcha buliara ya elu that has no energy but Mbaka yuzuru that thing ka o jiri our people ọrụ and ị lee a lot of people na nọ na congregation ya ha na-eklem na ha wụ ndị mmiri but achọghị ha mami wọta ahụ ha na-eribuk mami wọta spirit of the water we rebuke you but ha na-asị na ha wụ ndị mmiri efila na ndị mmiri ha wụ just ordinary mmiri you cannot say na ị wụ onye mmiri without that energy nọ na mmiri energy nọ na mmiri wụ mami wọta ọ ya wụ the power nwe mmiri ọ ya wụ the eh, aga m asị the god nwe mmiri maka chukwu nwere mmụọ niile dị iche iche dị in charge of different things but at the end of the day ha niile nọ under chukwu chukwu ndị igbo wu the unifying force ọ ihe mere na ije enwere akwarịa ọmụmụ enwere mmụọ dị in charge of it enwere mmụọ ọhaji ọhaji ọkụ ka akpọ ya gịnị enwere mmụọ dị in charge of it but mgbe a ga-eri ji a ga-akpọ naanị ọhaji ọkụ a ga-asị chukwu anyị ekelele gị ọhajọkụ anyị ekelele gị most of 99% of ndị dibia wụ ndị mmiri ha kpọọ chineke ha kpọkwa mami wọta but ịhụ na onye catholic priest kpọrọ chineke kpọọ mami wọta mba ha kpọọ chineke ha kpọọ mary and you think oh awụ m onye mmiri i like mami wọta i like mary they are erighị ha gị ọrụ achọ ha ka ị follow the right way ị wụ truly onye mmiri kwere na chukwu and chukwu has nothing to do with ihe ndị ọcha butere chukwu wu that image ahụ enwere kamgbe 100 and something years ago ọ wụhụ onye ọcha bi n'eluigwe chukwu awụhụ onye ọcha bi n'eluigwe chukwu wu mmụọ ji ndị Igbo o nwere another thing I downloaded in me today m kwuo a downloaded don't misunderstand me o nwere another information m nwetara mgbe m na-ajụ ajụjụ a na-agwa m na as long as na onye Igbo mụrụ gị ebe ọ bụla onye Igbo mụrụ gị amụrụ gị na Kafanchan amụrụ gị n'ebe as long as nna gị nne gị wụ onye Igbo ị nọ under that mmụọ a na-akpọ Chukwu you cannot run away from it as long as enwere ọbara onye igbo mixiri with yours it doesn't matter any planet ị nọ ị nọ under mmụọ under that agreement ihe a wụ an everlasting agreement ndị igbo nwere with the mmụọ a na-akpọ chukwu pope na ndị Catholic priest niile n'elu ụwa cannot break that agreement kpọtachakwa pastọ niile plus Benny Hinn plus Reinhard Bonnke plus all those efulefu ndị ka ọzọ they cannot break that bond ihe a wụ bond people nwere with a deity and only those people can break it, and they did not break it. So that thing will be an everlasting bond that ndị Igbo belong to Chukwu. And ọ wụ ihe mere anyị ji gụọ ụmụ anyị Chibụzọ, Chinedu, Chinagọzi, Chukwuebuka, Chidera, Chi. that is an everlasting covenant anyị nwere with chukwu and anyị truly recognize ya chukwu anyị ga-enwere onwe enweghị a country ga-edefeat anyị maka chukwu na ndị ezumezu ya ga-alụrụ anyị ọgụ but because anyị nwere foreign religion their plan wụ to destabilize us ichi iti ukwu ebe a ha dọbụ cross oge enwere reverend fada na owere a na-akpọ ya fada ogbonna yeah, years ago, almost 40 something years ago, he was the father that began to speak in tongues in St. Paul's Cathedral, Owerri.

in Christian religion. No power. Is there power in Ogboni? Yes. Because it has to do with Lucifer. And Lucifer has power. Lucifer will a negative more more nearly obana obana mmadụ. Onye mere ije na any place any native doctor asị gị weta ihe ọbụla that has to do with the mmadụ gbalaga o wee gụọ ihe ọbụla ị chọrọ asị gị weta part mmadụ or weta ọbara nwaanyị akpọtara na mmadụ ahụ gbalaga from that thing ọwụghị mmụọ nọ n'ala Igbo you have to understand that because our ancestors about 300 years ago has lost their way anaghị akụziri anyị all those things onye ọbụla chọrọ ibelong onye ọbụla chọrọ ịnyara chaplet n'olu onye ọbụla chọrọ ije dururu na ihu front row ka akpọ ya ezigbo mmadụ ahụzi onye dibịa ya wụ onye ọjọọ ahụ onye fada shi uwe white ya wụrụ ezigbo mmadụ ahụ onye pastọ bu baịbụl ya wụrụ ezigbo mmadụ arụ awụ onye ọma ugbu a arụ awụmana omenala ọwụ na my own time arụ wụ arụ arụ wụ arụ ọ bịara nga m abịagbula m mgbe ọ ga-ala mkpumkpu apụkwala ya but onye bịara nga m sị na ya ga-abịagbu m ya lama chineke ibi dakwa ya hunchback dakwa ya ọrịa dị iche iche dakwa ya anyị wụ ụmụ chineke nna nna anyị about maybe six seven generations away have an everlasting agreement with mmụọ na-akpọ chukwu na mmụọ ndị ọzọ but ugbu a anyị ahapụla chukwu soro arụ ndị ọcha butere Christianity and judaism ihe niile ọ wụ arụ ọ wụ arụ anyị ga-alaghachite back anyị ga-alaghachite to chukwu soro ya otu ahụ nna nna anyị ha na-eji eme ya ihe e dere n'akwụkwọ na nna anyị nwere an everlasting agreement with Chukwu and that is the only way ndị Igbo can survive and succeed going back to the drawing board ihe that protected them anyị nwere maka ihi foreign religion arụ ndị ọcha butere more especially the Catholic Church they have deprived us from so many information mere n'ala Igbo during the war e nwere ebe i jere n'ala Igbo a kọọra gị akụkọ ihe mere na Nimo na ọgụ biafra lụga ọgụ egbe adahụ na that land ụmụ nwanyị ndị niile ha they were fine daga ọgụ ha dacha ihe kọvara ha apụọ the church o nwere ebe e kwuru ya onye ọbụla gbaa nkịtị achọghị ha ka e prezie mmụọ nọ n'ala igbo ya wụ na e nwere otu a ga-eji amanipulate ka a sị na jizọs mere ya mmụọ ahụ the mother of Maazị Nnamdi Kanu she from a place a na-akpọ I think eh, Ụmụihe Ndume or something Ụmụihe mmụọ nọ n'ala nna ha symbol ya wụ agụ i je n'ime ọhịa hụ agụ agbala ọsọ sị ihe that is light agụ ha ga-ata gị agụ ha ga-eri gị anyị ahapụchaa ihe niile chukwu domere n'ala anyị buru baịbụl buru iberibe ndị ọcha butere n'ala anyị hapụ ihe nwere ike soro ihe na-enweghị ike ndị a wụ ihe domere anyị na situation anyị nọ na ya today ụbọchị taa ana m asị ka iwe ndị mbụ na ndị egede ka iwe ha dara jụụ ka ha mata na enwere generation ndị chọrọ ka ọdịnala na omenala ndị Igbo ihe ọma na-awụghị igbu mmadụ ka o sie ike ya wụ na m emebe experience the power of mmụọ nọ n'ala Igbo I will not talk about it mgbe m nọ na Christianity elere m anya mgbe m bịara ghọta na ike m ji na-arụ ọrụ wụ ike si m n'ahụ achalenjiri m mmụọ niile nọ na Christianity enwe ike no one can appear or disappear and after m ghọtara that they are fraud i was unable to dream about them anymore ihe ọbụla ị matara wụ fraud you can never ya wụrụ na ị na-agụ na Bible na-ahụ rapture na-ahụ Jesus ị laba gị dream about Jesus just like you watch ya lollywood those rubbish ndị igbo na-eme na lollywood you dream about it but gị renew your mind you will not dream about it since m ji 15 years now m ji si na Christianity pụta I never dreamt about Jesus or onye ọcha or rapture or 66 because I know it never happened it never existed and immediately ya apụọ from my brain laghachitenụ laghachitenụ o nwe onye m sị gbuo mmadụ asị m unu laghachite n'otu ihe that has worked in the past anyị enwebe a situation somebody can authentify that Jesus has worked has defended a people in the past we don't have anyị nwere a story ebe ejeje ịgba chọọchị ọkụ agba chọọchị ọkụ chọọchị agaghị ere enwere story ebe ejere ji igbu mmadụ a parish priest or a pastor hapụkwa onye wụ onye mmiri now there might be a pastor wụ onye mmiri there might be a pastor agwụ nshi kpọrọ gị gbaa ya egbe ndị mmiri edefend ya or agwụ isi edefend ya is that is possibility nke ahụ dị iche but enwee n'ebe ị hụrụ ejeje ịgba chọọchị ọkụ gbaa ndị boko haram amụnye ọkụ chọọchị enwu ọ ga-ere recha ndị niile nọ ya na-anwụ nwụcha because there is no power in it. Laghachitenụ. Anyị laghachite, ihe ga-adịrị anyị na mma. Ya wụ na Maazị Nnamdi, I don't want to put Maazị Nnamdi Kanu on this. Um, I don't want to. But I believuru m

and the rituals ya the agreement our forefathers mere with chukwu with chi ukwu na ndị otu ya niile I hope you are able to understand this little revelation m nwere today ihe a wụ ihe m nụrụ na-akarịhụ ama m how long m nọ na-eche the thing m nọ na-receive the message but echehụ m na ọ karịrị 5 or 7 seconds. But all those information was just. And I was like, oh my God. You know, ihe mege ndị Igbo. So ihe a wụ otu Chukwu ji na-ezi m solution otu anyị ga-eme ka ihe dịrị anyị mma. Akwa anọ m n'ụlọ m three weeks ago. M kpọọ ofu mmụọ nọ n'ala Igbo okay ajọsọ m kpọọ mmụọ nọ n'ala Igbo wuru ọjị kwuo okwu jụọ ajụjụ a certain anọ m n'abalị ofu mmụọ nọ n'ala Igbo abịa n'ụlọ m bịa bịa n'ala bekee bịa gwa m okwu kpọte m gwa m aha gwa m ihe ọ na-arụ zichaa m ihe dịka na video gwa m ebe ndị ọcha dọmere ya ọ nọ na Baden-Württemberg but amabe m the exact place sị m na ya ga-enye m ọfọ m ajụọ sị ya but ọkwa ị ga-egbu m ọkwa ị ga-ana m nwa ị ga-ana m nwaanyị ya sị m mba m sị ihe m ga-enyekwa gị wụ naanị ọkụkọ na ewu

in the morning mụ ewere that voice recording sendiri ya somebody jụọ ya ajụjụ ị nụna aha mmụọ na na-eme ihe na-eme ihe exactly otu o ji mene m aha ya explain m jụọ somebody chineke akpọta dibịa ji dị ọfọ dibịa ahụ na ya erule 80 years mmụọ asị m bịa wụrụ ọfọ ya m ajụọ onye dibịa na thursday but mmụọ sị m bịa wụrụ ọfọ ya gị na onwe gị kwanụ ya achịa sị nwa m mmụọ ahụ laikiri gị maybe the man ememe n'oke i don't know but ihe wụ mmụọ nọ n'ala igbo project ya catapult si ebe ahụ bịa ala bekee bịa gwa m okwu because emeghere m the channel to hear from a mmụọ nọ n'ala anyị mmụọ anyị siri ike mmụọ ala igbo anyị siri ike elekwala all this ndị dibịa asị nọ na social media ndị ewu ndị bastardizing our culture and traditions awa ndị nwere ihe a na-akpọ mgbere ahịa eji ha mmụọ ala igbo anyị na-eme mgbere ahịa they really don't care ọ just foju akpa ha foju akpa ha foju akpa ha they don't care for the well-being of the gods of the land or the people or the inhabitants of the land chineke mee ebere aga m aje wụrụ ọfọ ahụ mmụọ ji aka ya bịa sị m na m bịa wụrụ ndị ọfọ ahụ kajara akaja ekelene m unu ekelene m unu onye ọbụla mara na na ọwụ ha niile ga-awụ ndị dibịa o nwere the notion ndị christianity butere na onye ọbụla ga-awụ pastor onye ọbụla ga-awụ evangelist ọ because of akpịrị ego bastardization ọwụhụ na enwere one family onye ọbụla wụcha prophet bastardization onye ọbụla wụcha onye dibịa bastardization enwere na family nna ha ga-awụ aka ji ọfọ onye dibịa ihe dị mmụọ ga-echuzuru naanị otu onye ọ ga-echuzurucha ha niile ọ religion christianity butere arụ na one family asị na onye ọbụla wụcha prophet na village niile onye ọbụla wụcha nda onye igbo niile wụcha a prophet onweghị onye igbo gị na ya ga-ekwu okwu for 5 6 minutes ọ naghị asị gị na ya wụkwa prophet na ya na-ahụkwa dream bastardization arụ meziri anyị enweghị eze ọ wụ arụ mgbe anyị gbakara na chukwu azụ degasị na ọ na-edi nwe eze onye ga-aguide anyị anyị wụ ụmụ chukwu and chukwu anyị awụghị nke ndị ọcha chukwu anyị has nothing to do with the foreign religion arụ ndị ọcha butere chukwu anyị wụ ihe ahụ a tụrụ atụ a na-emesara ọbara na-emesara ya oke ọkpa na-emesara ya nnekwu ọ ya wụ chukwu anyị ọ wụhụ ihe a na-ebuli blessed sacrament elu kewa arụ iji rọgbuo anyị iji rie anyị ụra mbaka sị na ya wụ onye mmiri egana ya ntị maka ọ hụrụ na ndị mmadụ has been coming back to ọdịnala na omenala ya gwa ha na ya wụ ndị mmiri to return ndị atụrụ na-esonyere fada ọnọnuju mere 40 years ago

but we have chukwu before ndị ọcha abịa that means it has to do with indigenous if ha chọọ ịpụ from chukwu ha kwụsị iri akpụ ha kwụsị iri ịta ụgba ha kwụsị ịta ihe niile ahụ ndị mbụ na ndị egede ọjị oso ọjị ndị mbụ na ndị egede nyere ndị igbo ha kwụsị iri ọha rimezie naanị spaghetti soro ndị ọcha kpọrọ nwaanyị ebuli ara ya elu ụnụ ndị iberibe iberibe ụnụ ndị igbo nzuzu ụnụ wụ ihe mere eme na-ama ama eme because ụnụ pụta na nzuzu then you will be ihe chukwu na mmụọ god of war chọrọ ka ụnụ wụrụ but nzuzu ụnụ too much I am happy and I'm proud that I have left this religion ara religion ndị ọjọọ ndị na-egbu mmadụ nwụrụ ọbara ndị ojii for over hundreds of years nwee mgbe jizọs ha onye ọcha rịdara sị ha ndị ojii ụnụ na-akpụ na ship na-eje na-egbu ha kwụsịnụ onweghị mgbe onye priest ha sị stọpụnụ ihe onweghị mgbe vatican sị stọpụnụ ihe a kpụrụ ụmụnna anyị gbugide ha gbugide ha gbugide ha gbugide ha you will not fool me you will not fool me ọdịnala omenala ndị Igbo ga-adị ọ ga-adị ka echi Chineke ndị mbụ na ndị egede ekwuone m maybe ekwutahụ m but e nwere ndị ị họpụtara ndị ị họrọ na ndị ị ga-emetụ n'obi ga-ewere okwu m kwuru were ya ji mere ihe even ghọta more than otu m ji mee explain chukwu ọ gị kere m ọ gị nyere m ability ọ gị mere m ọ gị mere m otu m na-eji ekwu okwu and ị ga-eme weta ndị ga-aghọta ihe m jiri kọwa maka ihe a wụ eziokwu anyị ga-alaghachi back to Chukwu na agreement ya na nna nna anyị ha nwere pastor one priest na-enweghị nwaanyị cannot break that agreement it is an everlasting ọkpụtọrọkpụ ọgbụgba ndụ nna nna anyị ha nwere ọgbụgba ndụ chukwu ndị ọcha ebutere ha arụ achọghị ha ọgbụgba ndụ ha achọghị ọgbụgba ndụ iberibe ihe ndị ọcha butere na ya ekwere m na chukwu ekwere m na chukwu chukwu ndị igbo na ndị ezumezu ha na mmụọ na-agara anyị ozi na-alụrụ anyị ọgụ ekwekwere m na mmụọ ahụ bịara bịa sị m bịa were ọfọ ya the awakened one ga-abịa were ọfọ gị ma bịa were ọfọ gị chineke chekwa ndụ the supreme commander of the indigenous people of Biafra Nnamdi Kanu ọ nọ n'aka ndị iro Nnamdi Kanu were na ndị iro gba onwe ya gburumegbu gba onwe ya okirikiri akara m esi ka a hapụ ya na ọ ya ji aka m onwe ya Chineke ka anyị zọpụtagodo ya ndụ before anyị atama ya ụta Nnamdi Kanu were ndị iro niile surround onwe ya ma the legal team ndị egede a ga-agba ọzọ ebe niile were ndị egede a ga-agba ọzọ gbaa onwe ya round ma ndị ọ sị listen to this atụrụ listen to this efulefu listen to this ndị ara ha niile na-agba ya ụkwụ chineke onye ya na nwanne ya kwuje ịchụ nta ahapụ anụ hapụ ele na nchi nwanne agbamazi ụkwụ nwanne ya hei chineke ala igbo na-agba aghara aghara ala igbo na-agba aghara aghara nye ewe ọnụ ọnụ a bụrụ ndị igbo a bụrụ ha ọnụ maka nna nna ha ahapụla chukwu chi kara aka kajara akaja hapụ nne m chukwu soro nwaanyị onye ọcha apịli ara ya elu na-enwe ihe na ya hapụ agwụ nshi na amadịọha soro onye ọcha beribe chineke ndị igbo na-ere onwe ha egbu onwe ha ama onwe ha mma n'azụ onye ọbụla amachaana maazị nnamdị kanụ mma n'azụ chineke nweghị ebe ọ ga-adị ukwu tọrọ ọjị nnamdị kanụ enweghị ebe ọ ga-adị ukwu tọrọ ọjị chineke ala igbo ala igbo na-agba aghara aghara ala igbo na-agba aghara aghara ala igbo na-agba aghara aghara chineke ala igbo na-agba aghara aghara chineke zọpụta nnamdị kanụ n'aka ndị iro ka ndụ ya dịrị n'ahịa na anọ nke ala igbo chineke ka ndụ ya dịrị mmụọ bịara agwa m okwu gwara m aha ya biko onye amụma hapụrụ arụ ndị ọcha butere na-asị gị ka ndụ maazị Nnamdi Kanu dịrị ndị mmiri nunyere m ọfọ ọfọ anọ dị iche iche ka ndụ Nnamdi Kanu ka ndụ ya dịrị n'ahịa na anọ nke ala Igbo ka ndụ ya dịrị ka ọ pụta na ndụ na ahụ isi ike ka isi ya nọ n'ahụ ya ka ndụ nọ n'ahụ ya ya wụ the supplications of the awakened one of the Biafran people Biafran spiritual leader ka ndụ Nnamdi Kanu ka ọ dịrị na ya na anọ nke ala Igbo chineke ala igbo na-agba aghara aghara chineke ka ndụ ya ka ndụ ya dịrị kamalu ozuzu dede ndị ọgọ m ahapụla gị buru akwụkwọ arụ ndị ọcha butere gbaghara ka iwe gị dara jụụ kpọpụtara anyị Nnamdi Kanu aga m agwa ya okwu aga m afọ ọsọ ya m gwa ya okwu ya ajụ m ahapụ ya nnọchọzi ịgba ya okwe nna agba ya okwe aga m agwa ya okwu ka ọ bịa kwenye na mmụọ nọ n'ala nna ya Kamalu Ozuzu mezie obi Kamalu Ozuzu kpọkuo mmụọ nọ n'ala Igbo maka ndọrọ ndọrọ inwere onwe Chineke Chineke Chineke ala Igbo na-agba aghara aghara na-agba aghara aghara Chineke ekelele m High Chief Ogbuefi na ndị otu ya ndị iro gbara ya okirikiri gbara ya round chineke ama m ihe ọ na-eme na-enweta ego na-enye maazị Nnamdi Kanu chineke ama m ma ọ na-aghọta ego na osisi ọ na-aghọta ego na apple osisi apple chineke ama m ihe ọ na-eme na-enweta ego chineke gozie ya gozie ndị otu ya high chief ogbuefi yara ihe a na-eme na amerịka na-enweta ego ndị ha na-espend onye amụma ama chineke gozie maazị ejiasị na ndị otu ya yara ihe a na-eme na-enweta ego ego na ana agwụ agwụ chineke ego ụtọ ụtọ gozie ha ndị iro gbara ha okirikiri chineke ekelene m onye ozi onye ozi chukwu aloy barrister aloy ejimakor lawyer kara aka kajara akaja a hụ nwoke a hụ ogologo imi ya chineke aloy ejimakor ndị iro gbara ya okirikiri gbara ya okirikiri gbara ya okirikiri chineke chekwa ya gị na-eme n'ihu ya nọrọ n'azụ ejikwa m ọjị ọjị kara aka na-ekwu chineke ka ndụ ya dịrị ka ndụ ya dịrị chekwaa barrister aloy ejimakor ndị iro ndị iro gbara ya okirikiri chineke ala igbo na-agba aghara aghara ndị igbo na-egbu nwanne ha chineke ekelene m maka kanunta chineke ekelene m nwaanyị kwụrụ nnamdi kanu n'azụ mgbe ị hụ nwoke ọbụla dị successful enwere nwaanyị nọ ya n'azụ chineke nnennaya anya kara aka exceptional chineke chineke ọ kajara akaja ndị nọ gbara ya okirikiri chekwa nnennaya anya chineke ha kụọ ya nshi

ka ndụ nnamdi kanu ka ndụ ya dịrị aga m ewetara gị ewu ewu ewu kara aka ewu gbara ahụ ọnụ ahụ ọnụ ya na-akpụ n'ala chukwu ekelene m gị ise ise ise ekelene m unu n'ụbọchị taa

anyị ga-adị ready a ga-enwe committee fact finder committee ọ wụkwa ọ wụ in a spiritual way ka eji eleba anya na mmụọ eji tọọ ntọntọ ala Igbo mara ebe nna mara ebe our generation 100 years ago 150 years ago these people drop the bomb or, or 300 years ago they drop the bomb soro arụ ndị ọcha butere a na-akụ aka a na-eche ma ọ nwere ihe ọ wụ arụ arụ bụ afọ maka ndị oke anwụchaala enwezi ndị oke arụrụ ala soro na arụ They are working the one. Aka ịsọ arụ. Aga m ekwe ka mmadụ Chukwu kere eke rie m ọrụ. Alụọla m ndị ọcha buru ibu. Aga m ekwe ka onye ọcha gbaa m okpe. I have seen the behind of the palm wine tapper. chineke ekelere m gị ya dịrị unu na mma chineke mee ka ipob ga-enwe udo na ipob ipob awụwọna n'ala ga-enwe udo ka ndị igbo nwere onwe ka anyị nwere onwe

ndị Igbo atana ahụhụ anyị ga-enwere onwe achọrọ m ka anyị nwere onwe ndewonụ chukwu gọzie unu biko enwee onye gara ihe m na-ekwu ị wụrụ onye Christian ọ ya wụ ndị enyi m ndị nọ na Catholicism I'm sorry but ihe m gwara gị bụ eziokwu and enwere ihe na-eme ndị pentecostals hụ ndị catholic church ha eche na ha ka mma shut up there will be no if there is no catholic church there will be no church if there is no roman catholic there is no church roman catholic is the church the church is roman catholic without Constantine, there is no church. Without Constantine, there is no Roman Catholic Church. And without Roman Catholic Church, there is no Christianity. Without Roman Catholic Church, there is no Jesus. You have to understand it. So, nkwu okwu gbasara Catholic Church awụghị na na ana m arụtụ naanị Catholic Church. The whole establishment ndị ọcha butere wotu arụ

because a sị nwata ụkwụ nganga ka okenye ishi awọ ihe ama because they have not ha eche na onye ọcha ga-enye ha ihe ma ha na ndị ọcha ahụ ndị bịara were ihe ha nwere ndewonụ chukwu gọzie unu ka chi foo